aa kalata tumechoka kumudzi kumalawi a Bwande mukuti achimwene landani moni kuchokera kwa abale anu kuno kwanu ku nyasalande Mupeza bwanji tsiku la lero? Ifenso tilibe tikudandaulabe monga muja ndakhala ndikunenera muja achimwene. Kwathu kuno zambiri zikumachitika komanso zikumachitika mwamsanga kwambiri. Kuti udzingodandaula tsiku ndi tsiku ndiye kuti zinthu zikhoza kusokonekera koopsa. Munthu une lero ndikuyamikanso kumwamba kuti kwatilolanso kuti tikulembeni kalata mu tsiku la lero ndimakamba nthawi zonse kuti nkhani zimenezi sizimakhala zachizolowezi ayi umafunika kuyamika basi komanso tivulire kachipewa basi zomwe zija zotsogola za kwezy kamba kuti agulanso sitampa pa tsiku la lero pepanitu koma ndimakonda kukamba mobwerezabwereza kuti ngati wina sanakwereko basi za kwezy pa ulendo wa pakati pa blantyre lilongwe ndi mzuzu ndiye kuti sanayambepo kukwera basi chifukwa basi ndiye kwezyyo Nkhani za ku mtambontambo sindikufuna kukambaponso kwa anthu achimwene ah zafikano potopetsa lero kukumabuka izi mawa kubukanso izo mmenemotu nthawi ikupita achimwene ena akutakataka kuli chimkanganoko sindikudziwa kuti amene akulondola ndi ndani kaya madala tili mu ukuluukulu ndiye kukumakhalapo ndi kagulu kena kake ka chinyamata amwene nkhondo koma mathero ake akumadzawopsa amwene kuti kodi ndiye zitha bwanji alipo ndithu anthu ena ake amene ndithu kumachita kuona kuti awatu nkhani imene akulimbikira ndiyoti basi zinthu zawo zingoyenda basi zilibe kanthu kuti momwemo moyendamo chichitike ndi chani zinandiseketsa achimwene timamvera macheza ena pa wailesi kwathu kuno anyamatawa munthu wamkulu ada kunyanja akumadandaula kuti nyasalande ndikadziko kachabechabe kadziko kozunza nkhalamba zake Ndisaname, ndinachita chidwi kwambiri. Ndimadzifunsa kuti kodi ndikumvetsetsa bwinobwino? Kapena kuti mwina mwake sindikumvetsetsa. Manyasa, anthu achabechabe, mukuzunza nkhalamba zanu. Simufuna kuchitira ulemu nkhalamba zanu. Kodi munthu akakalamba walakwa? Ndi namagetsi wangayo tinangoyang'anizana kuti ee, kodi kani tikudziwa kuti mdalayu wakula eti? ndiye timafunsana kuti pakati pa makosana amene akumanena kuti iyayi mdala wakula uyo musiyeni adzipuma akhalebe ndi ulemu wake ndi awo amene akumanena kuti iyayi ifetu sitikuyimva ayi wathu ndi mdala yemweyi basi amene akuzunza munthu ndi ndani n'chifukwa chake nkhani zimenezi zimandibalalitsa achimwene ndipo sindimafunanso kuti ndidziyikapo mulomo kuopa kuti tsiku lina lake ungadzakutsatire. N'nakamba kale ulendo ujawo kuti katswiri wodziwa kuvina, kazukuta, amadziwa nthawi yotulukira m'bwalo. Amadziwa apa basi ndavina, ndituluke. Ena nawonso alowemo, avinevine. Koma kumangoti ka ka ka ka ndi zijazo umadzachita kutulutsidwa kuti, Hey! Ayi kwawo gule, kwawo gule! Munthu wamkulu sanayankhebe pa zimene anthu akulankhula zoti ndi amene athamangethamange kuona kuti zikhala bwanji mu 2025 muno nthawi imene tidzakumbukira kuti wachikulire wathu wafika tsopano dzaka 85 tidzakhalanso tikupereka ntchito yoyendetsa chinthuchi kuchipulumutsa kwa akapirikona amene achiononga kwa zaka zina zisanu ndiye kuti zitati zatheka zimene ifeyo tikufuna ndiye kuti adzalamulira mpakana kumafika cha m'ma dzaka 90 umu ndiye kuti akamadzafika 90 nso mwina tidzakhala tili pa singapore eti mwinatu kwa anthu ena akamakula nzeru zochuluka ndi pamene zimabwera eti ayi anzathu odala kwa ena akamakula ndi pamene nzeru zimabwerera ku umwana kupanga zinthu mochedwa kuganiza mochedwa munthu amene zitati zatheka akamadzachoka pa mpando adzakhala ndi dzaka 90 Eeeh! Ndikumulakwira kwakukulu amwene, kuzunza magogo. Zasiyana pati ndi aja amankanawagwira magogo ngati amenewa, utsakati. Ayi, gogo amene ndi amene akutha anthu pamudzi pano. Ndithu, kukakamiza magogo kuti akhale pa maudindo ndi chimodzimodzi mchitidwe uja omagwetsa nyumba zawo za magogo m'makwalalamu kuti, tamuonani gogo ameneyu, mano onse anatha chifukwa cha nyama ya anthu. Kungoti anthu ndi opusitsa kwabasi achimwene. Amakuuza kuti uchite zinthu ndi cholinga choti iwowo apindule osati kuti akukukonda ayi. Zomwezo ndi zimene Ochatsika aona. Paja nawonso posachedwapa anaima pachulu ndi kumanena kuti abale, muzindiuza zoona zokhazokha. Musamandiuze kuti zinthu zili bwino koma zisali bwinoyi. Kumenekunso Kwa anyamata okwapatira tambala ndiye kwachuluka mabodza kwabasi. Pali kagulu kena kamene pakadali pano kakudyerera osati sewero. Pano buluku anasiya kumangira lamba, wa saizi yawo samapezeka, pano amachita kumangira linya! Amageya anyezi amwene! Anthu akamakuwa kuti abwana! Zinthu sizili bwinoyi! Ayi ndithu! Samamvansoyi! Amakhalanso akumakudabwa kuti kodi Obwantasawa akuti chani kwenikweni? zinthu sizili bwino sizili bwino ndiye kuti chani afuna kutiphophonyetsa kudya bwino ameneyu eti munthu wachabe kwambiri ameneyu eti ndi kagulu ka anthu kameneka kamene sikangawauze ochatsika kuti zinthu sizili bwinoyi nthawi zonse amakhalabe akumuuza munthu wamkulu osadandaula bwana ayi zinthu zili bwinobwino kwambiri anthu akukukondani osadera nkhawa ina iliyonseyi akamapita kwina kwake kukapangitsa msonkhano ndiye amakhala akuthamangathamanga kutenga vimagalimoto vikuluvikulu kumatuta anthu kuchoka nawo kwina kutali kumakawaunjika malo amodzi abwana aone kuti anthu akuwakonda zinthu zili bwino pansi pa mtima ndikumamva ndithu kuti anthu akudandaula kuti ayi sizili bwinotu zinthuyi umoyo ukuwawa kwambiri kuyipa kwa anthu adyera ngati amenewa amaganiza ngati mileme kumangoganiza za lero basi kupanga ziganizo zofoira chifukwa amadziwa bwino lomwe kuti a ngati mawa ine ndidzakhalako adzaona okha amene adzakhalekowo ife bola zathu zayenda basi iya mmene akuchitira anyamata ena ochatsika zimakhala zomvetsa chisoni kupangitsa munthu kudzifunsa kuti koma kodi tikumukondadi munthu wamkuluyu dyera lopanda nalo manyazi Kumalola ndithu kuti kaya mbiri ya munthu wamkulu iipa tibe nazo atendi ife mwayi wathu tipakuliretu zinazo tiziona mtsogolomo eh kumene kumakhala ochenjera magayi eti zamawa sizidziwika mwamva ndi anthu amenewa amene samawauza ochatsika zoona nduna zina zake ndizazitchula mayina mtsogolomu Zamabodza kwabasi. Zikukhalira mabodza kuti zipitilizebe kukhala nduna. Maunduna awo palibepo chimene chikuyenda ayi. Zinthu zosokonekera sokonekera. Koma kudzera mmabodza okakamba kwa abwana, abwanawo amawakonda. Kuthwa pakamwa amwene. Kwathu kuno kwazilumika zochuluka ndithu. Ngati atsogoleri amakhala akumbwita, amambwita chifukwa cha anthu amene awazungulira. amabodza. Akamalowa amakhala ali ndi zolinga zabwino, koma kagulu kadyera kaja kakawambwandira, basitu zimachitika zimakhala chisokonezo, kulowera kosadziwika kuti akulowera kuti, ziganizo kumapanga ndi kumawauza abwana kuti aah chiganizo chimenechi chili bwino kwambiri abwana, akudziwa kuti ubwino wake ndi woti tipindule ifeyo basi. Nkhani ngati zija zoti ayi e tapeza feteleza motchipha opanda kulipira ndalama ina iliyonse ndiye tikatero inuyo mudzatipatse timatumba tingapo timene mupezeto, amwene nkhani zomakambirana pa kachaso basi kuthamanga nazo ndikusanduka nkhani zoti dziko lonse kumagwirizana kuti eya apa zinthu zili bwino. Nkhani koma ikhale imeneyi basi? Boma likuyendetsedwa ndi madobadoba amwene, anyamata owotcha tchipisi, andagwira, osenza katundu ku malangalanga. Koma kodi zimativuta pati kupanga zinthu molondola? Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande. Kuda kunyasalande.